Зыхэпхыркъэ? Азамат, а си макъым егугъу моуэ нэхъ щабэу, нэхъ гуапэу хъун хуэдэу. Зиягъым жомэ. Ӏэджэ къызэдэӏуэнкӏи хъунущ сэ. Адыгэхэр, тхыдэр, хабзэр жыхуиӏэ нэтыным щӏыдодзэ. Абы едаӏуэ хъунущ балигъ хъуа дэтхэнэри. Къызэзыгъэпэщари, езыгъэкӏуэкӏри Хьэмту Къадирщ. Радиор зи унэ щӏэт дэтхэнэ зы унагъуэми я бжэщхьэӏу ебакъуэу сэлам ярих фӏэкӏ умыщӏэну зи нэтыныр къызыӏузых, зи макъым, зи псэлъэкӏэм гуапагъэрэ хуабагъэрэ къызыпкърыкӏ, Радио едаӏуэхэм фӏыуэ ялъагъу Къэбэрдей-Балъкъэрым щӏыхь зиӏэ и журналист Хьэмту Къадирщ ди нобэрей нэтыныр зытеухуар. Хьэмту Къадир Тэхъутэмыщ и къуэр минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ и гъэм Сэрмакъ къуажэ къыщалъхуащ. Къызыхэкӏар унагъуэшхуэщ, езыр лэжьыгъэм щӏапӏыкӏащ, школым къыщаутӏыпщ зыгъэпсэхугъуэ зэманым губгъуэм щылажьэу ирихьэкӏащ. Курыт еджапӏэ нэужьым дзэм ираджэри, Германием къулыкъу щищӏащ. Ар къиуха нэужь, СКЭП заводым рабочэу илъэситхукӏэ щылэжьауэ еджэну игу ирелъхьэ. Предприятием зэрыщыӏэм хуэдэурэ Къэбэрдей-Балъкъэр университетым и урысыбзэмрэ адыгэбзэмрэкӏэ факультетым щӏотӏысхьэ. Еджэнми здыӏуува ӏэнатӏэми хъарзынэу хэзэгъауэ къекӏуэкӏащ ар. Зэрыӏэпщӏэлъапщӏэм и фӏыгъэкӏэ тыншу ирилажьэ хъуат токарнэ, фрезернэ станокхэм, ауэ абы игу щигъэтӏылъакъым, зыщӏэхъуэпс ӏэщӏагъэм, журналист ӏуэхум хуэпабгъэу зэрыщытым къыхэкӏыу, заводым щыӏэурэ газетым, радиом хуэтхэу щӏидзащ. Радиом папщӏэ игъэхьэзыра радиоочеркыр Абы щыгъуэм адыгэ редакцэм и редактор нэхъыжьу щыта тхакӏуэ Къармокъуэ Мухьэмэд игу ирихьри, корреспонденту минрэ щибгъурэ блыщӏрэ блы гъэм къищтащ. Абы лъандэрэ Хьэмту Къадир и гъащӏэр радиом къуэпс быдэкӏэ пыщӏауэ йокӏуэкӏ. Уи махуэ фӏыуэ, Къадир. Тхьэразэ къыпхухъу. Япэу сызэрыноупщӏыныр, Мис щхьэж и цӏыху щӏыкӏэ елъытауэ и дуней тетыкӏэ иӏэжщ. Уэ уи махуэр дауэ зэрыбухуэр? Адрей псоми хуэдэу сыцӏыхуу щӏэкӏыну. Сэ цӏыху сызыхэтым, сакъызэрыщхьэщыкӏ щыӏэу сщӏэркъым. Уегупсыс нэужьым, жэщым зыбгъэпсэхуауэ пщэдджыжьым Жьу укъэтэджрэ уи лэжьыгъэ ӏуэху яужь уихьэмэ, абы щыгъуэщ псори нэхъ тыншу щызэфӏэкӏыу сэ къыслъытэр. Сыхьэтипщӏ пщыкӏуз, пщыкӏутӏ хъуху улэжьа иужькӏэ ӏэткӏэ узэш, зы сыхьэт зыбгъэпсэхуу щӏэбдзэжми, а пщэдджыжьым узэрылажьэм хуэдэ ар хъуркъым. Аращи, сэ пщэдджыжьым сылажьэмэ нэхъ къызощтэ. Сэ езым зыхэсхауэ фӏыуэ сщыгъуазэщ, Къадир. Радиом едаӏуэхэм ящыщ куэдым уэ пщӏэ къыпхуащӏ, уи цӏэр фӏыкӏэ яӏуатэ, уи нэтыным къедэӏуэну къыпэплъэхэри мащӏэкъым. Дауэ уеплърэ, цӏыхубэм я фӏылъагъуныгъэр сыт хуэдэ щӏыкӏэкӏэ къэблэжьыжрэ? Уей, апхуэдэу семыгупсыса сэ абы. Пэжщ, сахуэзэмэ, дигу ирохь сыт жаӏэ. Ауэ сэ нэхъыбэм сызыхуейр пэжым ухуеймэ, ныкъусаныгъэ хэлъу ялъагъумэ, ар зэрызгъэзэкӏуэжын е ар ныкъусаныгъэщи, зыгуэру егупсыс жаӏэу къыщызжаӏэм де нэхъ си гуапэ мэхъу. Мыдрейм де уэрэдыфӏ къебгъэтат, е мис мыр дахэу жыпӏат жаӏэмэ, ари хъарзынэщ, ар цӏыхум ягу зэрырихьыр. Сэркӏэ гуапэщ. Ауэ иджыри жызоӏэри нэхъ тэмэму къысщыхъур, нэхъыфӏу къысщыхъур а цӏыхум уи ныкъусаныгъэр уигъэлъэгъужмэщ. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, къыпщытхъу нэхърэ уаубмэ нэхъ къыбощтэрэ. Хьэуэ, апхуэдэу жыпӏэ хъуну къыщӏэкӏынкъым. Саубуракъым. Цӏыхум уи ныкъусаныгъэр уигъэлъэгъужмэ, уиубуракъым. Цӏыхум ущиубыр Уи щӏыбагъкӏэ щиӏэ щыжиӏэ ара? Ара сэ сызэрегупсысыр, къыбгъэдыхьэрэ? Мыра уи ныкъусаныгъэр жиӏэмэ? Абы сигъэлъагъура си щыуагъэр? Абы щхьа абы фӏыщӏэ хуэсщӏын хуейура? Бгъэхьэзыр нэтынхэм утезыгъэпсэлъыхьынут, Къадир. Шэч хэмылъу Нэтынхэр псори зэхуэдэкъым. Гугъу уздехьи хэтщ, тыншу зэфӏэкӏи хэтщ, зи ӏуэху фӏыуэ пщӏэи хэтщ, узыщымыгъуази ухуозэ. Цӏыхур япэрауэ къапщтэрэ цӏыху щхьэхуэм утетхыхьыну щӏэбдзэмэ, абы и гъащӏэр зэрыщыту, дзыгъуэ гъуанэ здыхьа жыхуаӏэм хуэдэу зэбгъэщӏэн хуей. Зыумыгъащӏэу щытмэ, утыншынукъым. щыптхыжым де. Дэтхэнэ зы цӏыхум сытетхыхьын хуей хъуа иужькӏи, ар сцӏыхуу щытми, нэхъапэм сцӏыхуауэ, зэи сымылъэгъуауэ иджы япэу сыхуэзурами, езым и гупсысэкӏэмкӏэ, и псэлъэкӏэмкӏэ болъагъу абы и зэхэщӏыкӏыр, и гум илъ псор. Псом хуэмыдэу и нэм ущеплъым де, абы зыгуэр къыбжаӏэ нэм. Тхыдэмра сэ нэхъыбэу си гупсысэр нэхъ зыхыхьар. Абы щыгъуэми дэ школым дызрагъэджа тхыдэраӏым сызыхэтыр. Ди лъэпкъ тхыдэра сызытепсэлъыхьыну а зи гугъу нэхъыбэу сщӏри. Узытетхыхьын щыкуэдщ, егъэлеяуэ щыкуэдщ, дымыщӏэр щыкуэдщ. Тщӏэр мащӏэ дыдэщ, зы тӏэкӏунитӏэщ. Илъэс минитху, илъэс миних нэс лъэпкъым къыщикӏуакӏэ абы хужыпӏэни, узытепсэлъыхьыни куэду щыбгъуэтынущ. Псалъэм папщӏэкӏэ щэрэ епщыкӏутхуанэ шу дивизием теухуауэ стхауэ щыта сэ нэтын ин. Мазитӏым щӏигъукӏэ селэжьащ. Абы щыгъуэми библиотекэм сыкӏуэрэ, тхылъэм сыщӏэджыкӏыу къэслъыхъу, къэслъыхъу. Нэгъуэщӏ сыт щыӏэу пӏэрэ, нэгъуэщӏ сыт къэхъуар сыту пӏэрэ, хэтыт хэтар, дауэдэу щытауэ пӏэрэ жысӏэурэ. А мазитӏым къриубыду сэ къысхухэхар дакъикъэ тӏощӏ хъууэ арат. Уи псалъэмакъым къыхэбгъэщащ. Курыт еджапӏэм сыщыщӏэсым щыгъуэ сызрагъэджамрэ иужькӏэ тхыдэр къызэрызгурыӏуамрэ къызэрыщӏэкӏамрэ зэтехуэтэкъым, жыпӏэри. Мыбы сыт зэтемыхуэу хэтыр? СССР-м и тхыдэра дджар. СССР-м и тхыдэр куэд мэхъу. Абы нэмыщӏкӏэ хамэ къэрал тхыдэхэри школым щыдджащ. Иджы адыгэ дэ дыкъызыхэкӏа лъэпкъым теухуауэ Дэ дагъэджа щыӏэкъым, школым щагъэджа щыӏэкъым. Дджащ пэжу совет властыр щагъэувым щыгъуэ Къалмыкъ Бетӏал теухуауэ зыгуэрхэр дджащ. Дджащ адрей революционерхэм теухуауи. Ауэ адыгэ лъэпкъым хуэлажьу, адыгэ лъэпкъыр нэхъыфӏ хъуным Нэхъ дахэ хъуным, и цӏэр фӏыкӏэ иӏэтыным хуэлажьэу щыӏахэм щыщ зыгуэри дагъэцӏыхуакъым. Нэхъыбэу дагъэджамэ дджар Нэгумэ Шорэ дджар. Нэгумэ Шорэ къыщызэӏуихым де жеӏэ, къэхъунщ зэман бгырыс гурбияныр щӏэныгъэм щеувэлӏэн жери. Абы тепщӏыхьмэ, дэ дыгрубияну, щӏэныгъэ димыӏэу, демыджауэ къикӏыу къысщыхъурт. Къызэрыщӏэкӏымкӏэ, ди лъэпкъым гъэсэныгъэ дахэ иӏащ, зэхэтыкӏэ дахэ иӏащ. Ар дэ тщӏакъым нэсу. Ар ди школ программэхэм хэтакъым, мис ар сигу къоуэ икӏи си псалъэмакъхэр щезгъэкӏуэкӏым деж Нэхъыбэу ар къыхэзгъэщащэрэт жызоӏэ. Адыгэм и напэм къригъахуэу щытакъым лей къыптригъэхьэну. А Нэгумэ Шорэ дыдэми етх, итӏанэ Цагъуэ Нурий етх, адыгэпщыр, адыгэ уэркъыр, нэхъапэ ищу езым зрилъэфэлӏэну езым и щхьэр япэ иригъэщыну апхуэдэ хьэл иӏакъым жери. Яӏакъым. Псалъэм папщӏэ, мис хэку зауэшхуэм щыгъуэ нэмыцэм, фашистхэм ди къэралыр щезауэм щыгъуэ абы нэхъ фильмхэмкӏэ зэрытлъагъур сыт, нэмыцэ командир къуэгъэнапӏэм къуэту Иӏэ, феуэ, феуэ, феуэ, жиӏэурэ солдатхэр ӏуехуэ. Ар зы лъэпкъракъым зи хабзэр. Ар лъэпкъ куэдым яӏэщ, лъэпкъышхуэхэми яӏэщ. Адыгэхэм ауэдэ хабзэ яӏакъым. А пашэ хъуар япэ иту и джатэр къихауэ бийм пэщӏэувэрт, бийм езэуэну кӏуэрт. япэ иту кӏуэрт. И ужьым и гъусэхэр иту кӏуэурат. А бийр зэхакъутауэ е зэхамыкъутауэ кърагъэкӏуэтыпа хъуми, а пашэр кӏашэ хъужырт. Бийр къыкӏэлъыщӏыхьэу мы есшэжьахэм гуэр къыхамыукӏыкӏын щхьэкӏэ жыӏэу апхуэдизу ихъумэу. Ар хабзэ дахэкъэ? Радиом къыщызэригъэпэща, ноби щигъэхьэзыр нэтынхэм я гугъу тщӏымэ, ахэр куэд мэхъу. Псалъэм папщӏэ, цӏыхубэ гупсысэхэр къалъытэу, депутат ӏуэхухэр, зэманыр, къэхъукъащӏэхэр, ӏуэху еплъыкӏэхэр. Абы псори егъэпӏейтей, дин гъуазэ, цӏыхумрэ гъащӏэмрэ, адыгэхэр, Тхыдэр, хабзэр, нэгъуэщӏхэри. Къадир игъэхьэзыра нэтынхэм я гугъу пщӏыуэ щытмэ, нэхъ мыхьэнэшхуэ дыдэ зиӏэхэм ящыщу собж бгъущӏ гъэхэм и пэхэм екӏуэкӏа президент хэхыныгъэхэм хэтахэр. Псалъэм папщӏэ, Кӏуэкӏуэ Валерэ, Къармокъуэ Хьэчим. Хъурей Феликс, Иуан Пётр сымэ кандидату щытащ а зэманым. Нтӏэ, а и плӏыри гъуэрыгъуэурэ къишэурэ адыгэбзэкӏэ игъэпсэлъащ. Ар ӏуэху тынштэкъым адыгэбзэкӏэ ахэр бгъэпсэлъэну, ауэ а ӏуэхур тэмэму зэфӏигъэкӏащ икӏи а нэтынхэр нобэ ди хъумапӏэм щӏэлъщ. Къищынэмыщӏауэ, Хуабжьу мыхьэнэшхуэ иӏэу собж ахуэдэу дуней псом адыгэу тетым къацӏыхуу щыта Къалмыкъ Юрэ къишэу къызэригъэпсэлъар адыгэбзэкӏэ. Юрэ ахуэдэу адыгэбзэкӏэ псэлъэну куэдрэ къыхуихуэртэкъым. Ар зыхэтыр нэгъуэщӏ ӏуэхут, модэкӏэ щылажьэр Урысейрат. Ауэ дауэдэу щымытми Къалмыкъ Юрэ Радиом къишэри адыгэбзэкӏэ къигъэпсэлъауэ нэтын пӏащэ хэлъщ ди хъумапӏэм. А нэтыным уасэ имыӏэу собж. Конгрессым къигъэщӏа илъэситӏым тепсэлъыхьыжурэ, зыхунэсахэмрэ яхузэфӏэмыкӏахэмрэ кӏэщӏу а зэхуэсым къыщиӏуэтэжащ Дунейпсо шэрджэс ассоциацэм и тхьэмадэ Къалмыкъ Юрэ. Шыпхъу лъапӏэхэр, хьэщӏэ лъапӏэхэр. Дэ илъэситӏ абы ипэкӏэ зэхуэзауэ щыта, адыгэ, абхъаз, абазэ. Ди ӏуэхухэм тӏэкӏу дегупсысыну, тӏэкӏу дгъэкӏуэтэну, тӏэкӏу нэхъыфӏ тщӏыну. Дэ ди уставэм итхат зыуэ ди культурэм, ди адыгэ ӏуэхум, ди хабзэм, ди тхыдэм, ди анэдэлъхубзэм дегугъуну. Етӏуанэу адыгэ, абазэ, абхъаз, адрей къэрал щыӏэхэм дадэӏэпыкъуну. Тӏэкӏу зэгурыӏуэу, зэхуэкӏуэу, ди культурэхэр зэтедгъэхуэу, зыхуейр къэкӏуэжыну, къэкӏуэжыным дыдэӏэпыкъуну, мис ахэр мурад тщӏауэ ди уставым итхауэ щытат. Дэ абы сэ къизгъэкӏыр ара? Дэ ассоциацэ жыдоӏэ, дунейпсо Черджес ассоциацэ жыдоӏэ. Ар политикэ дерс ищӏкъым, политикэ задачэ иӏэкъым. Ар къэралым къиӏэтыжыным, зыкъиӏэтыжыным пылъ. Къиӏэтыжын щӏыжытӏэкӏэ уегупшысыпэмэ, иджы мы зэман кӏуам тӏэкӏуи турк дыхъуа, тӏэкӏуи американ дыхъуа. Тӏэкӏуи арэп тхъуа, тӏэкӏуи урыс тхъуа? Дэ пари тхуейкъым. А цӏыхубэри фӏыуэ долъагъу, я культурэри фӏыуэ долъагъу. Дэ дысхуейр адыгэ тхъужыну тхуей, ди бзэкӏэ дыпсэлъэну тхуей, Ди хабзэр тцӏыхуну тхуей. Дэ къыдбгъурыс цӏыхубэхэм тыншу дзэгурыӏуу дыпсэуну дхуей. Фӏэкӏа пари дхуейкъым. Дэ псом нэхъри днэхъыфӏу жытӏэкъым. Дэ псом нэхъри днэхъыкӏэкъым, псом хуэди дахуэдэ. Зэрыжаӏэм хуэдэу ди правахэр псоми зэхуэдэ. Адыгэхэр, тхыдэр, хабзэр жыхуиӏэ нэтыныр минрэ щибгъурэ бгъущӏ гъэ лъандэрэ радиом щоӏу, нэхъапэм ар мазэм зэ къыдэкӏыу щытащ, иджы тхьэмахуэ къэс ар Къадир игъэхьэзыр хъуащ. Тхыдэм теухуауэ щыткӏэ, абы гъэщӏэгъуэнхэр Къигъуэтурэ телъыджэ дыдэу дэни кърихрэ жыпӏэнущ а щӏэныгъэ зыбгъэдэлъхэр ар, псалъэм и хьэтыркӏэ седэӏуащ сэ зыбжанэрэ Блэныхь Фехьмий жери, телъыджэ дыдэщ абы къиӏуэтахэр. Ахэр зыкъэмыну фӏым и фӏыжщ, дэ ди дызыхуей, адыгэ лъэпкъыр зыхуей, зыщӏэхъуэпс ящӏэну хуейуэ иджыпсту Тхылъыр зэпэубыдащ, тхылъри куэду къыдэкӏыркъым икӏи ялъэӏэсыжыркъым цӏыхум. Аращи, радиом и къарури инщ. Радиом ущысуи уедаӏуэ мэхъу, ущылъуи уедаӏуэ мэхъу, улажьэуи уедаӏуэ мэхъу. Дэ тцӏыху ди ныбжьэгъу, мис а щӏэныгъэлӏхэу дунейм ехыжаи яхэтащ абы Бетрожь Руслан жыпӏэмикӏ. Аткӏэ Барэсбий жыпӏэмикӏ, Мамбэт Хьэлым, сэ сщӏэмыгъуэрэ Абазэ Ибрахьим, мыткӏэ нобэрейхэм ящыщу иджырей тхыдэ тххэм ящыщу щӏалэ хъарзынэхэр, мис а щӏыпӏэ жыжьэм ди лъэпкъэгъухэм ящыщу, хэхэс адыгэхэм ящыщу телъыджурэ къахишурэ, ар ӏуэху тыншкъым къахишурэ дигъэцӏыхуащ. Мис а Абазэ Ибрэхьимикӏ, мыдкӏэ Хъуажь Фэхъриикӏ. Тамбий Айхьэн, сэ сщӏэ мыгъуэрэ, мис мы иужь дыдэу къигъэпсалъэ иджысту Къэбэрдей Аднан жери Щам щыщу. Ар фӏы дыдэщ, абы дэ дымыщӏэ гуэрхэри ящӏэ, дэ тщӏэ куэди абы ящӏэкъым, ауэ апхуэдэурэ бгъэдыхьурэ тхыдэр къэпщытэжым, щӏэбгъэувыжым фӏэкӏ мыхъумэ. Хъунукъым. Итӏанэ абы бзэр фӏыуэ ящӏэ, бзэр я бзэкӏэ къаӏуэтэж. Иджысту Алыхьым шыкуркӏэ дунейм зихъуэжа интернетри къежьа, телефон цӏыкӏури къежьащ. Аращи, иджысту узэрыгъуэтынум, узэпсэлъэнумэ, тынш хъуа япэми хуэмыдэжу икӏи хуит хъуа цӏыхурикӏ. Абыхэм мыхьэнэшхуэ иӏэ, мышынэу, нэгъуэщӏу зэрыщытыр жаӏэфу абы, абы дыхуэкӏуащ иджысту. А ӏэмалыр къегъэсэбэп сэ къызэрызгурыӏуамкӏэ. Къегъуэтыф, езыри къагъуэт къацӏыхуауэ. Аращи, Алыхьым хущӏигъэхьэ, Къадир, сэ цӏыхушхыу солъытэ, ӏуэхушхуэ дыди зыфӏегъэкӏ, лъэпкъым теухуауэ, итӏанэ гукъабзэ щхьэкъабзэу, псэемыблэжу а ӏуэхум щыгъуазэ зищӏу, езыри йоджэ, цӏыху цӏыкӏури ирегъаджэ. Апхуэдэу сэ къысщохъу, шэ хьэлэл ефауэ, Жылэ хъарзынэ узыншэ къыдэкӏауэ, лъэпкъ узыншэ къыхэкӏауэ, лъэпкъыр щылъэпкъыжьым дей абы и сэбэп къокӏ цӏыхум. Хьэмту Бабыгуейм щыщ, сэ зэрысщӏэмкӏэ, Бабыгухэ нэгъэсауэ лъэпкъыжь дыдэхэм ящыщ, лъэпкъыфӏу, лъэпкъышхуэу, къуэдз лӏакъуэлӏэшу, пщышхуэхэм, пащтыхьхэм я чэнджэщэгъуу апхуэдэу къекӏуэкӏыу щыта Лъэпкъыжьщ, лъэпкъыфӏщ икӏи абы бгъэдэсахэр, абы и гъусахэри апхуэдабзэр. Сэрмакъым а Бабыгуейм цӏыху телъыджэхэр къыдокӏ абы теухуауэ. Ебгъэлеймэ, щӏагъуэкъым ущытхъум дежкӏэ ущымытхъущэ, пхуэубыжынкъым, жаӏэ. Хьэмту Къадири университет жытӏэнкъым сэркӏэ. Иджыри ауэ дэ ӏэмал еттын Алыхьым къригъэхъулӏэ, ауэ нэгъэсауэ еджапӏэ щӏыпӏэ хъуну, тхыдэ и лъэныкъуэкӏэ зи хабзэ зыщӏэжыну, зи лъэпкъым теухуахэр зэзыгъэщӏэну хуей дэтхэнэми декӏи ар ӏэмал имыӏэу уедэӏуэн хуейуэ къысолъытэ сэ. А нэтынхэр Псо дыдэр мыхъуми, нэхъыбэр щӏэныгъэ и лъэныкъуэкӏи, мис а еджакӏуэхэмкӏи сэбэп хъунущ. Сэ зи гугъу сщӏыр, къуажэ школхэмикӏ, мис мы ди университетми щеджэхэм декӏэ хуабжьу сэбэп хъуну абы итар. Итӏанэ мыбы гурыӏуэгъуу, дахэу, псоми къагурыӏуэу бзэ хъарзынэкӏэ къэӏуэтэжауэ хьэзырщ. Къадир! Радиом и лэжьакӏуэхэр телевидением хуэдэкъым. Фэ фи теплъэр ямыщӏу макъкӏэщ фыкъызэрацӏыхур. Псалъэм папщӏэ зы ӏуэхугъуэ гуэр укӏуауэ махуэ къэс зи макъ зыхах Хьэмту Къадирыр узэрыарар укъыщащӏэкӏэ уи теплъэмрэ уи макъымрэ зыхуагъэкӏуэфрэ? Абы сигу къигъэкӏыжари, совет властыр илъэс блыщӏ хъуауэ. лъэлъэжырт. Абы ирихьэлӏэу Малкэ сыкӏуащ сэ. Малкэ сыздэкӏуам интервью къызэӏысхынуам сахэту сыпсалъэу сыдэщытым Малкэ щыщ лӏы гуэр къыӏухьэри жиӏащ, фӏэгъэщӏэгъуэн хъуну пӏэрэ? Илъэсищэрэ хырэ и ныбжьу дэсщ жиӏа ди къуажэ лӏыжь гуэр. Уей, гъэщӏэгъуэным дэнэ къисхыну и хэщӏапӏэр къызжиӏам дей мдежей. Сокӏуэ абы дей. Сынэсри лӏыжь лъагэ, абы а лӏыжьым куэдрэ сэ сытопсэлъыхьыж Цӏыпӏынэ Жубатыр. Ара и цӏэр си гум къина моу лӏыжь лъагэ екӏу. Арати, Сытым утхуихьа, ди щӏалэ, жери. Уей, мырам, сэ радиом сыкъикӏам, мыхуэдэу къызжаӏати, устхынуратэм. Хэт уи цӏэр? Уи унэцӏэр? Хьэмту Къадир. Ау! жиӏащ занщӏэу. Ар уэра? жиӏащ. Уей, сэрам. Уэлэи, сэ уэ куэд щӏауэ сынодаӏуэри. Мохуэдэу щӏалэжь цӏыкӏуу сымыщӏа. Зы илъэсищэ ныбжьыр уэстатэм жиӏа си ныбжь хъунщ мы лӏыжьыр сцӏэн. Дауэрэ щылэжьэфрэ мыбы иджыри къэс жысӏэу сынодэӏуам жиӏа. Ауэ жыпӏэмрэ ауэ зи гугъу пщӏыхэмрэ жиӏа. Уэ хуэдэ щӏалэжь цӏыкӏу тепсэлъыхьыну си фӏэщ хъунтэкъым жери къызжиӏащ тэ. Абы нэмыщӏкӏэ нэгъуэщӏ зыи щыст абы. Ари илъэс блыщӏ хъурт. Ар совет властыр щыувам щӏыгъуу къалъхуати, ара илъэс блыщӏыр щӏэсщӏэжыр. А лӏыжьымрэ абырэ здэуэршэру, сэри садэуэршэру зыкъомрэ дыщыса иужь сыкъотэджыж. Сэ сыщӏэкӏыжынщ, Жубатыр. Тхьэразэ къыпхухъу, уныщӏэмыкӏ, жызоӏэри. псалъэри. Алыхьым жимыӏэкӏэ жиӏащ Хьэмту Къадир, Цӏыпӏынэ Жубатыр сыкъыщӏишыжыфакъым жыпӏэу ущӏэзгъэкӏыжыну жиӏауэ щыта. Ауэдэу хабзэ дахэ хэлъа адыгэм. Мыдрей илъэс блыщӏ хъуащ хуэсӏэм, жиӏар пщӏэрэ? Уэлэхьи, Къадир, сэ си узыншагъэр хуэмыкӏуэ, сынщӏэмыкӏыфыну икӏи сымытэджыфыну. Жери, ар къанэри Жубатырым сыкъыщӏишжауэ щыта. Къыщыщӏэкӏыжым, унэ къызыщӏэкӏыжым, зимыгъэщхъыу къыщӏэкӏакъым, ауэ лӏы лъагэт ар. Унэри абы щыгъуэ бэлыхьу ящӏтэкъым, унэ лъахъшэ цӏыкӏути, зигъэщхъри къыщӏэкӏауэ щытауэ сощӏэж. Сэ хуиту сыкъыщӏэкӏа, сэ сынэхъ цӏыкӏути. Ар нэхъ инти зигъэщхъри къыщӏэкӏа. Абы нэмыщӏкӏэ нэхъ сигу къэбгъэкӏыжауэ иджыри зы щыӏэ. Бгъущӏ гъэхэм Дунейр зэрызехьэ щыхъуам, перестройкэ жаӏэу кърахьэжьам кърикӏуа митингхэм сокӏуэ. Абы щыгъуэ Кхъуэӏуфэ Хьэчимщ ди унафэщӏу щытар, и ахърэт нэху Тхьэм ищӏ. Ар ӏуэхум бзыгъэу хэӏэбащ, занщӏэу къыджиӏащ, Фыхэмылъадэ, егупсысауэ мыхъум, зы псалъэмакъ къэвмыӏэт, жери. Арати, мо митинг сыздэкӏуам сахохьэри, сэмра радиом сыкъикӏа, зыгуэр къызоупщӏ, Хэт уи цӏэр жери? Къадир сӏащ, зыри жиӏакъым. Нэгъуэщӏ зыгуэр тӏэкӏурэ щыта иужь, Уи унэцӏэр хэт? жиӏащ. Хьэмту сӏащ, зыри жиӏакъым. Тӏэкӏу докӏыр абыми ещанэу нэгъуэщӏ зыгуэр. Хьэмту Къадир жиӏа. Аращ сэ. Нтӏэ ахуэдэу жыпӏэркъэ, лӏэун, сыт Къадирти Хьэмтути щӏыжыпӏэ. Жаӏауэ щытащ. Зэпыхауэ жыпӏэмэ укъацӏыхуркъым жаӏэ. Нтӏэ, зэпыхауэ жыпӏэмэ сыкъамыцӏыху хуэдэ. Тӏанэ Бгъэжьнокъуэ Барэсбий и щхьэгъусэм Ари къызжиӏауэ щытащ, Сыпсэлъа абы дей, Барэсбий щӏэсу пӏэрэ сӏэри? Хэт ар жиӏа? Къадир сӏа. Радио. Жесӏати. А, Хьэмту Къадир, жиӏа. Нтӏэ, нтӏэ, ауэдэу жыпӏэркъэ, жиӏа. Радиом щылажьэ псоми Я цӏэкӏэ мыхъуу я макъкӏэ зэхызогъэкӏыр. Хьэмту Къадир жаӏамэ, занщӏэу уи гур здэжэр Адыгэ радиоращ. Радиомрэ Къадиррэ зэгуэхыпӏэ зимыӏэщ. Къадир куэд дыдэ щӏауэ соцӏыху, и лэжьыгъэми, и къэтыныгъэхэми набдзэгублапсэу сыкӏэлъоплъыр. и макъ щабэмкӏэ къыдэдэӏуэну мурад зыгъуэта дэтхэнэми жеӏэри и сэламымрэ и фӏыщӏэмрэ япэ иту кърегъажьэри, занщӏэу узыӏэпешэ, узрегъэдаӏуэ. Адыгэбзэм зригъэужьынкӏэрэ мы радиом щылажьэхэм лэжьыгъэшхуэ, къалэнышхуэ я пщэ дэлъу къызолъытэ. А къалэным Къадиркӏэ соплъэжри, хуэӏэижьу бгъэдэту собж. Къадир и макъ щабэм нэмыщӏкӏэ адыгэбзэ дахэ ӏурылъщ. И бзэмрэ и гупсысэкӏэмрэ зытохуэ. Къадир а калькэ жыхуэпӏэр зэи дэплъагъунукъым. И ӏэщӏагъэм зэрыхуеджар хэплъхьэжым, адкӏэ куэдрэ куэдрэ радиом зэрыщылэжьар, а псори зыхэплъхьэжмэ, нетӏэ зэрыжысӏащи, Къадир Адыгэ радиом и бэракъ хъуащ жыпӏэу щытмэ, зыкӏи абы пцӏы лъэпкъи хэлъкъым. Мыбы и зы къыщӏэдзапӏэри абы удимыхьэхынкӏэ зы ӏэмали иӏэкъым. Тхыдэшхуэ къызэзынэкӏа лъэпкъым дыщӏэгушхуэни дыщӏэгуӏэни диӏэщ, жеӏэри Псалъэмакъыр ирешажьэ, мыдкӏэ плъэкӏым уемыдаӏуэ жыхуаӏэм хуэдэщ. Мыдэ щащӏыгъахэм Алжир, Акмолинский лагерь жен изменников жыхуаӏэм, сабий быдзафэу ихуауэ щыта, нобэ зи ныбжьыр илъэс пщӏейм щӏигъуа цӏыхубзым и гукъэкӏыжхэр утыкуакӏуэ ищӏынщ. А зи гугъу сщӏыр Сэхъу Светэ, нобэ Черкесск щопсэу, Къадир апхуэдизкӏэ хуэарэзыщ, абы и фӏыщӏэр зэримыгъэкӏуэдыр сэ сыщыгъуазэщ, куэд мыщӏауэ телефонкӏэ хъыбар къызигъэщӏащ, Ярэби, мы Къадир и фӏыщӏэр дауэ утыкуакӏуэ схуэщӏыну пӏэрэ жиӏэри. Апхуэдэу цӏыхухэм я гум дыхьу щытщ. Къадир, дауэ зэрыжыпӏэрэ, Хуэфэщэн увыпӏи лэжьапӏи щытыкӏи сыт и лъэныкъуэкӏи иӏыгъщ. Къэбэрдей-Балъкъэр радиом япэу эфир зэӏухахэр къыщызэзыгъэпэщу щӏэзыдзар Хьэмту Къадирщ. Ар зыхуэзэр минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ бгъу гъэрщ. Илъэс пщыкӏущкӏи екӏуэкӏащ эфир зэӏухар. А лъэхъэнэм республикэм и унафэщӏу лэжьа псори къанэ щӏагъуэ щымыӏэу, Къадир и эфирым чэзу-чэзукӏэ къакӏуэу щытащ, радиом едаӏуэхэр зыщӏэупщӏэм и жэуап ирату, телефонкӏэ къэпсалъэхэм я ӏуэху зэхуэмыхъухэр яӏуатэрэ абыкӏэ дэӏэпыкъуэгъу хъууэ. Къэпсэлъахэмрэ тхыгъэкӏэ кърата упщӏэхэмрэ хуэгъэзауэ жэуап итыну Кӏуэкӏуэр утыку къохьэ. Ину берычэт бесын мыбдей псалъэ гуапэ къыжаӏэу къыдэкӏыу дызыгъэгушхуа дэтхэнэ зыми. Жылэ псом къабгъэдэкӏыу, мыбдей кърихьэлӏахэм къабгъэдэкӏыу мыр ди фэеплъщ жыфӏэри, фащэ дахэ, фащэ лъапӏэ къысхуэвгъэфэщауэ щытщи, Щэрэ минкӏэ бэгъуауэ Тхьэм къывбгъэдилъхьэж нобэ сэ къысхуэфщӏа пщӏэр. Иджы къэпсэлъахэми къыжаӏар, мыдей щӏэсхэми къатхар, упщӏэ зыбжанэ, зыгуэрхэми пыухыкӏауэ нобэ жэуап ептыж хъунур. Нэгъуэщӏхэри Ухэплъэн хуейуэ, уегупсысын хуейуэ, зыпэпшэчын хуей зыкъом хэлъу аращи, апхуэдэхэри, нобэ жэуап пыухыкӏа тхуемыту щытми къыздэтщтэнри, икӏэм нэсу унафэ тедгъэхьэну фыкъыдогъэгугъэ. Абы къыхэкӏкӏэ сэ си жэуапыр гунэс дыдэ фхуэмыхъуу щытми, иджыри къэс шыӏэныгъэ фхэлъар фымыкъутэжу зыхуэвгъэшыӏэ. Япэрауэ, къыжысӏэну сыхуейт мы Хьэбас и къэпсэлъэныгъэр. Мыдэ ди бзэм хузэфӏэкӏыркъым къебгъэубыдыну узыхуей псор. Ди къару къриумыбыдэныгъэкӏэ, ди щӏэныгъэм къриумыбыдэныгъэкӏэ нэгъуэщӏыбзэ куэд къыхыдогъэпшахъуэ жаӏэхэ. Хьэбас и къэпсэлъэныгъэм быдэу къигъэлъэгъуащ. Дэ ди бзэр сыт хуэдэ лъэныкъуэми зэрырикъунур, пщӏэн хуей къудейуэ аращ ахъумэ. Еуэ, псалъэ дахэ къыбжиӏар. Къыщыпсалъэм зы автобус и гугъу ищӏащи, мастэнэм къызэрыпачауэ кӏуэтынкъым. Иджы, ауэрэ согупсыс, соплъри щӏэ, радиом къэпсалъэми, къатхэми, зы щӏыпӏэ дыкӏуауэ зыгуэр радиом тепсэлъыхьу щытми, нэхъыбэм зи гугъу ящӏыр Къадир и нэтынхэращ. Апхуэдэу очерк хьэлэмэт куэд Итхащ Къадир. Уигу къэбгъэкӏыж хъунущ. Адыгэу щыӏэм яцӏыху Урыс Хьэталий теухуа радиорассказ хъарзынэ. Къимыдэкӏэ Чэрты Исмел уей-уей жригъыӏэу, щӏэ, щэщӏ гъэхэм диӏа адыгэ зауэлӏ хахуэ абрэджу щытауэ. Абы теухуауэ зыхуихьэсащ гукъэкӏыж. Къимыдэкӏэ адыгэ къэкӏыгъэцӏэхэр зыхуэзыхьэсыжа Шэрджэсым щыпсэуа Хьэкъун Исмел теухуауэ тхыгъэ хьэлэмэт игъэхьэзыращ. Икӏи ар дауэ зэригъэхьэзыра жыпӏэу щытмэ, ауэ сытми щӏэупщӏу и узырхъагъуэ деӏым абы. Мазэкӏэ, нэхъыбэкӏэ зэмылэжьаи хэткъым а зи цӏэ къисӏуахэм. Ауэдэ гугъу зрегъэхь. Дзыгъуэ гъуанэ дихьар къимыгъанэукӏэ зы къэмынэу къетӏэщӏ, Къитӏэщӏри и купщӏэр радиом кърелъхьэ. Фӏэхъус гуапэ идох, къыдэдэӏуэну ӏэмал зыгъуэта дэтхэнэми. Лъэпкъ уардэу щыта адыгэхэм ди мащӏэкъым, зэхуэтӏотэн, дигу щӏэдгъэфӏын, дызытепсэлъыхьын, дыщӏэпӏейтеин. Тхыдэ къулей къызэзынэкӏа лъэпкъыжьым и деж щыбгъуэтынущ ущӏэгушхуэни, ущӏэгуӏэни, дерс къызыхэти хъуни. Си фӏэфӏу, гум дыхьэу, щабэу, и макъ закъуэмкӏэ зэрыцӏыху щабэр, зэрыцӏыху фӏыр плъагъуу, зэрыунагъуэу додаӏуэ Хьэмту Къадир. Куэдрэ срохьэлӏэ абы и нэтынхэм, а диным теухуа нэтынми. Мыдкӏэ Ущииныгъэ мыхьэнэ зиӏэ си Къэбэрдей-Балъкъэр жыхуиӏэми, нэхъыфӏ дыдэу слъагъур адыгэхэр, тхыдэ хабзэр жери, ди лъэпкъым и блэкӏар, и къэкӏуэныр, мис абыхэм тепсэлъыхьу. Си сабийхэр щыщӏэупщӏэ щыӏэщ, Мамэ, мыр ададэ цӏэ гъэщӏэгъуэн зиӏэра тӏэ жаӏэу. Аудижкӏэ и макъыр Ящӏэжри занщӏэу къацӏыху. Хьэмту Къадир лъэпкъым хуилэжьа ӏуэху щхьэпэхэм ящыщщ, Тыркум кӏуэуэ абы щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я псэукӏэм зэрызыщигъэгъуэзар. Абы щыгъуэм сэри сыздишауэ щытати, нэрылъагъу сщыхъуащ, ди хэкуэгъухэм я гъащӏэм теухуауэ куэд зэрызыхуихьэсыжар, жэщ махуэ имыӏэу абыхэм зэрелэжьар. Ахэр псори нэтын щхьэхуэу радиокӏэ къитыжри, фондми хилъхьэжащ. Къадир! Уи дуней тетыкӏэм сытепсэлъыхьмэ, сэ узэрысцӏыхумкӏэ угушыӏэрейщ, унафӏэгуфӏэщ. Мыдэкӏэ бгъэхьэзыр нэтынхэм и гугъу тщӏымэ, кууэ цӏыхур зыгъэгупсысэщ, уеблэмэ, мис ди лъэпкъым теухуауэ гур хэзыгъэщӏ ӏуэхугъуэхэри щӏэх-щӏэхыурэ къыпоӏэт. Иджы сэ сынэфӏэгуфӏу щыт щхьэкӏэ слъагъухэм си жагъуэ къыщащӏ куэдрэ къохъу. Ауэ цӏыхум ущыхэтым дей, цӏыхум щыбгъэдыхьэм дей ухуэгуапэмэ, гуапэу уепсалъэу, ухуэгуфӏэмэ, нэхъ къыпхуэгушхуэ хъууэ къысщохъу. Цӏыхур Цӏыхущ. Сэри сыцӏыхущ. Апхуэдэ дыдэуи фӏыуэ солъагъу сэ цӏыхур. Цӏыхуфӏыр фӏыуэ солъагъу, ар шэч хэлъкъым абы, ар хэти фӏыуэ елъагъу. Иджы абдежым де дэ ди ӏуэхум уриплъэжмэ, лъэпкъым къылъыса лейр плъагъумэ, ар къыбгурыӏуэу щӏэбдзэмэ, а сэ къырызгурыӏуар радиом едаӏуэми, Ар згъэхьэфмэ, къыгурызгъэӏуэфмэ, сыщыгуфӏыкӏынущи, а дахэр дахэу изохьэлӏэ, гуауэр и псэми, и гуми зыхищӏэн хуэдэу, сэ зэрызэхэсщӏэм хуэдэу абыи зыхищӏэн хуэдэу хъун папщӏэ а нэтыныр нэщхъейуэ сщӏынкӏэ хъунущ. Ипэжыпӏэкӏэ сэ си гум, си псэм пкърытщ, а сэ си псалъэмакъри ар абы хуэкӏуэнуи. Ауэдэу сымыщӏу щытмэ, радиом едаӏуэм и фӏэщ сыхъунукъым. Си гур зыуэ, си жьэр нэгъуэщӏу, си псэр нэгъуэщӏ щӏыпӏэ щыӏэу, а щыр зэщӏымыгъуу нэтыну сэ зэи схуэщӏакъым. Икӏи схуэщӏынукъым. Сэ щхьэкӏэ жыпӏэмэ, абы фэрыщӏагъ хэлъынущ. Сэ щыстхым де ӏэмал зэриӏэкӏэ фэрыщӏагъ хэмылъу, а жысӏэр сэ сызэрифӏэщыр Си гупсысэм къиӏуэтэнуи ара нэхъыбэу сызэгупсысыр. Пэжым ухуеймэ, цӏыхум лей къылъыса иужь, ар сэ къыслъысам хуэдэу зыхызощӏэ. Сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ, Къадир, уэ нэмэзи бощӏ, хьэжыщӏи ущыӏащ. А ӏуэхум дауэ узэрыхуэкӏуар, итӏанэ уэ узыхалъхуа лъэхъэныр, зэманыр, мис а Дин ӏуэху зэрамыхуэу нэхъ къащыфӏэмыӏуэхум щыгъуэщ. Сэ си ади си анни нэмэз ящӏу щыта. Ахърэт нэху Тхьэм къарит. А нэмэзыр щащӏкӏикӏ сыт мыгъуэ мыбы гугъу зыщӏрагъэхьыр жысӏэуи сыщытащ. Къысхуегъэкӏуу щытакъым. Ауэ абы щыгъуэми ди анэм а Алыхьыр зэрыщыӏэр, а нэмэзыр зэрылъапӏэр, цӏыхур икӏэм икӏэжым а зы Алыхь закъуэм щышынэу щытмэ, лей зэрызэримыхьэнур, лей зэримыщӏэнур къызгуригъаӏуэу щыта. Де дэ ди анэм яхэлъ гъэсэныгъэр Апхуэдизкӏэ дахэт, апхуэдизкӏэ фӏыти, нобэ абы дызэрыхуэныкъуэр гъунапкъэншэщ. Егъэлеящ. Иджы адэ-анэм я быныр нэхъыбэу зыгъасэр анэращ. Анэм Адэм хуищӏ пщӏэр быным ялъагъу нэужьым, адэм жиӏэ псалъэр тӏу ямыщӏу мэхъу. Дэ ди адэм и гъуэлъыпӏэм дыӏухьу дитӏысхьэну къытхуемыгъэкӏуу дыпсэуа? Дапӏа ар апхуэдэу? Икӏи дагъэса? Зы дакъикъэ сыхущӏегъуэжыркъым апхуэдэ гъэсэныгъэ къызэрытхалъхьам. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, ар хабзэщ, нэмысщ. гъэсэныгъэ къозытщ, цӏыху хуэдэ цӏыхуу ущызыгъэтщ, уи нэхъыжьым, уи адэ, уи анэ пщӏэ хуозыгъэщӏщ. Иджысту ди жагъуэ зэрыхъущи, псоми щӏэныгъэ яӏэщ, адэ-анэми яӏэщ, бынхэми яӏэщ щӏэныгъи, а гъэсэныгъэр Ядэплъагъужыркъым. Я быныр адэ-анэм попсэлъыжыф, жьэхолъэф, и жагъуэ ящӏыф. Мис ар ди тхьэмыщкӏагъэм щыщщи, мис ар сигу къыщыкӏым дей, ари нэтыным щыхэслъхьэ щыӏэщ, си жагъуэу. Иджы Эйнштейн жиӏауэ срихьэлӏа мыдэ. Щӏэныгъэр диныншэмэ, щӏакъуэщ, жери. Диныр щӏэныгъэншэмэ нэфщ, жери. Ар хьэлэмэт сщыхъуа? Къурӏэным итыр уеджа иужькӏэ къыбгуроӏуэ. Зыри щыӏэкъым, жи. Уи щхьэ щӏэбгъэщхъыни, ущӏэшынэни, ущӏэукӏытэни. Мо зы Алыхь закъуэм фӏэкӏ псори зыщӏэри, зи пащхьэ уихьэжынури аращи, мис абы и де дахэу узэрихьэжынум уегупсыс нэужьым, уэри цӏыху тэмэм ухъунущ, жеӏэ. Хьэжыщӏ сыкӏуэн хуей щӏэхъуари, мис а гупсысэ ара? Нэхъыжьым нэхъыщӏэ игъасэу ди лъэпкъыр къогъуэгурыкӏуэ. Щӏалэгъуалэр гъащӏэм лъэ быдэкӏэ хэувэн папщӏэ, къызыхэкӏа лъэпкъым хуэфащэу псэуфын папщӏэ сыт хуэдэ чэнджэщ ептынт? Сыт хуэдэ чэнджэщ ептын жыпӏэу упщӏэ, ущыщӏэупщӏэм де ар гугъущ, хуейуэ пӏэрэ? Чэнджэщ, си чэнджэщ. Хуейуэ щытми, хуэмейуэ щытми, сызэхихащэрэт жысӏэу сегупсыс нэужьым. Дэтхэнэ зы щӏалэгъуалэри псом япэу зэгупсысын хуейр Адэ-анэр ар зызэрищӏынра. Адэ-анэм лей къыппамыубыдмэ, лей узыщӏамыкъузэмэ, лейуэ гугъу урагъэхьыну хэмыту, уи ӏуэхур къагурыӏуэу уадэгъуэгурыкӏуэ нэужьым, абы нэхъ нэхъапэ цӏыхум, щӏэблэм яӏэкъым. Гамзатов Расул иӏэщ зы усэ цӏыкӏу. Индием зэрыщалъытэмкӏэ жи, дунейм япэу блэр къытепщхьащ. Бгырысцэм Тхьэ щаӏуэж, бгъэхэм нэхъ нэхъыжь нэгъуэщӏ щымыӏауэ. Сэ сызэрегупсысымкӏэ, псом япэу дунейм къытехьар цӏыхурщ. Нэхъыбэр хъуащ бгъэ, языныкъуэр блэуэ ежьэжащ. Мис а Расул жиӏа, блэм ящхьу дунейм темыту, бгъэм хуэдэу, цӏыху дахэу, цӏыху тэмэму, Фӏы къызэрытхужаӏэным дытелажьэу, ауэдэ гупсысэ дыпкърылъу дыпсэууэ щытмэ, ар нэхъыфӏщ жаӏэу, щӏалэгъуалэр къэтэджмэ, гупсысэ дахэр нэхъ зыхалъхьэу къэгъуэгурыкӏуэмэ, ар нэхъыфӏщ. Итӏанэ Къадир и цӏыхугъэм, и цӏыху хэтыкӏэм теухуауэ-щэ? Сэ къызэрыслъытэмкӏэ, Къадир хьэл ӏей гуэр хэлъуи дэслъэгъуакъым апхуэдэ лъэпкъ. Ар нэхъыбэу зи фӏыщӏэу сэ къыслъытэр и гъэсэныгъэм и закъуэкъым, атӏэ дин ӏуэхум зэрызритаращ. Къадир и щхьэм хуимыгъэфащэ нэгъуэщӏым ирипэсынукъым, цӏыхум лей ирихынукъым. Ауэдэу цӏыху къабзэу, цӏыху дахэурэ, фӏы ищӏэным и гур хуэпабгъэу икӏи ищӏэу дунейм тетщ. Ауэдэ щапхъи къэсхьыну сыхуейт. Хадэ иӏэщ абы Нартан, щӏы тӏэкӏу къыщищэхуауэ. Иджы а хадэм кърихым и нэхъыбэр плъагъум, и унэ имыхьу, и ныбжьэгъухэм, и гъунэгъухэм, и благъэм ярет. Ауэдэу цӏыху жумартщи. Къажэ, къажэ, къажэ, къажэ, къажэ, иӏэ, тӏури уагъэпхьура? Нытӏэ. И унагъуэри соцӏыху фӏы ӏейуэ. И унагъуэм и щхьэгъусэ Рити, и бынищри ӏейуэ цӏыху хъарзынэхьэщ. Уеблэмэ и быным къащӏэхъуэжахэри соцӏыху. Абыхэм ятеубгъуауэ Жэмыжьыгу жыхуаӏэм хуэдэу, ауэдэу дунейм тетщ Къадир. Хущӏыхьэкъым зэикӏ. Лэжьапӏэр зы, и хадэр тӏу, и быным къалъхужар щы. А щым зэману иӏэр трегъэкӏуадэ. Ауэ пэжщ, лэжьапӏэращ, япэ иригъэщыр, ӏэхъуэтегъэкӏыу зэи ӏуэхум бгъэдыхьэркъым. Къэбэрдей-Балъкъэр радиом Къадир хуэдэ лэжьакӏуэ имыӏауэ щытамэ, хуабжьу нэхъ фагъуэ хъунт радиом и нэтынхэр. Къэпкӏуа гъуэгуанэм уриплъэжмэ, сытым нэхъыбэу уегупсысрэ, Къадир? Уцӏыху насыпыфӏу зыплъытэжрэ? Кӏэщӏ дыдэу жэуап хуэсту щытмэ, зызолъытэж насыпыфӏу. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, япэрауэ, Алыхьым и фӏыщӏэщ, си унагъуэр тэмэмщ. Си жыӏэ тӏу ямыщӏу дыздопсэу зэрыунагъуэу. Етӏуанэрауэ дунейм ущытеткӏэ, гъащӏэ ущиӏэкӏэ, кӏэух узэриӏэнур пщыгъупщэ хъунукъым. Нобэ сылӏэмэ, коммунисту сылӏэнукъым. Сымуслъымэну сылӏэнущи, а зыр си гурыфӏыгъуэщ, щхьэкӏэ жыпӏэмэ, хэт сыт жимыӏами, а зи пащхьэ дихьэжынум и дей, Жэуап зэрыщытхьыжынум сегупсысу сопсэу. Аращи, си гугъэщ сынасыпыфӏу, сщӏэркъым сыщыуэми. Ущыуэркъым, Къадир. Уи лэжьэкӏэри, уи дуней тетыкӏэри дахэу. Фӏыр уи гуращэрэ цӏыхум яхуэпщӏэр пфӏэмащӏэу дунейм утетэфыныр насыпышхуэщ.

Нэтыным елэжьахэр. Зытхари езыгъэкӏуэкӏари Жыгуэ Инэщ, режиссерыр Дадэ Ритэщ, операторхэр, Зэхъуэхъу Владиславрэ Базаев Хъызыррэщ, монтаж зыщӏар Пасаева Еленэщ.